Hello friends, welcome to this program Igbo Amaka the spoken Igbo. N'ụbọchị taa achọrọ m ka anyị neba anya n'isiokwu ọzọ anyị nwere bụ ọgbanje. N'olu bekee anyị na-akpọ ya gịnị changeling. Kedu a sị gị kedu onye bụ ọgbanje? Ọ sị na ọgbanje bụ a mụọ nwatakịrị ọ na-abụ a mụọ ọ nwụọ bịaghachikwa gịnị ụwa ọzọ. ya bụ mmadụ ịgba ụwa nje ọ bịa ọ nwụọ nachigatakwa bịakwa ọzọ ọ nwụkwa nachigatakwa bịa ụwa ọzọ n'oge gboo ka nke a kacha wee pụta ìhè n'oge gboo ka a na-akacha were anụ maka gịnị ọgbanje ọgbanje a bụ ihe tinyere ọtụtụ ezinụlọ mere ọtụtụ ezinụlọ ji wee nọrọ n'anya mmiri a sị na onye a na-abụ oge ọbụla ọ mụkwa ha na nwa nwa ya anwụọ ọ bịakwa ụwa mana oge gboo ahụ ọ na-abụ a mụọ ọgbanje a na-ahụba ya ụfọdụ na-ahụba ya ama a na-enye ha ihe ihe apa dị iche iche dịka a na ụfọdụ ka a na-esu ọkụ n'obi ụfọdụ ka a na-eme gịnị ka a na-aka mma iji gbaa mbọ hụ na maka na ma ha kwenyere na ọ bụrụ na onye ọgbanje ahụ na e nye ya apa n'arụ ya na ọ gaghị eme gịnị na ọ bịa ụwa ọzọ na ọ ga-anọdụ ndụ na ọ ma mme gịnị na ọ ma mpụ ya bụ na onye ọgbanje bụ onye ahụ na-abụ nwata ahụ na-abụ ọ bịa ụwa ọ mee gịnị ọ nwụọ nachigatakwa ụwa n'ụdị ụmụaka onye ọgbanje nwere ihe ha ji akpa ike a na-akpọ gịnị iyi ụwa e nwere ihe ndị ọgbanje ji akpa ike na a na-akpọ iyi ụwa kedu ya sị na ọ bụ ebe a bụ iyi ụwa ka ike ha dị ọ bụ mkpụrụ ọgbanje onye ọbụla nwere nke gosi na o so na gịnị eje ya bụ na o so na ọgbanje o so were eje eje bụ na o so ya bụ o jee o mee gịnị ọ nachigata ọ ma nnọ ọtụtụ oge o jewekwa ọzọ o mee gịnị ọ nachigata azụ ya ka ọ na-abụ a mụọ nwatakịrị a sị na ọ bụ ọgbanje a sị ka a chọọ iyi ụwa ya na a ga-agba mbọ ka a chọta iyi ụwa nwatakịrị ahụ maka na e kwenyere na ndị Igbo kwenyere na ọ bụrụ na a chọta iyi ụwa ya wee bọọ ya ma mebie ya na nwatakịrị ahụ ama eme gịnị agaghị anwụ mana nke o si wee nye nsogbu na ọ na-ahịa arụ iji wee chọta iyi ụwa nwatakịrị ahụ maka gịnị ha anaghị edowe ya ebe anya mmadụ nwere ike ime gịnị ịhụ ya ha anaghị edowe ya ebe mmadụ nwere ike ịhụ ya bụ iyi ụwa iyi ụwa a bụ ọ dị ka onye a na-asị ọ dị ka ndụ ha ya bụ na onye ọbụla nwere ya nọ na-agba mbọ ka o mee gịnị ka o zonye ebe anya ma ọ bụ aka agaghị eme gịnị eru ya kedu ebe ha na-ezokarị iyi ụwa ha a sị na ọ na-abụ oge ụfọdụ ha ejee n'ime mmiri maka ọ fịara gị arụ ịba na mmiri wee vọwa ihe wee bọpụta ya bụ iyi ụwa ha maka ha na-agba mbọ zomie ya oge ụfọdụ asị na ha na-eje n'ukwu ụdara ejee n'ukwu ụdara eme gịnị ezuo ya na mgbọrọgwụ n'ukwu ya maka na amaghị na o tere aka tutu eme gịnị egbuwe ukwu ụdara ahụ ọzọ bụ n'ukwu oroma orenji a na-ejekwa na ya n'ukwu ube mana oge ụfọdụ ha na-eje n'etiti ihu mbara mbe nna ha mie ya iji gba mbọ hụ na ome gịnị o nweghị ihe mekataranụ ka mmadụ nwee ike wee mee gịnị wee jee na ya bụ gịnị wee chọpụta ya bụ ihe ụwa ewe iyi ụwa ewee sị kedu ihe ndị na-akpata eji amụ ọgbanje maka na a sị na ihe ọbụla merenụ nwere ihe kpatara o ji wee mee gịnị o jiri mee ihe anaghị eme gịnị eme na nkịtị o nwere ihe kpatara ihe ahụ ji wee mee kedu nke mbụ oge ụfọdụ Di na nwunye na-achọ nwa ga-anọ ọtụtụ oge, ọtụtụ afọ na-amụtaghị gịnị? Na-amụtaghị nwa. Mgbe ị nọ na-amụtaghị nwa ahụ, na-ebe akwa, nwaanyị a na-ebe akwa ahụ, na-achọ nwa. Ọ na-asị na oge ụfọdụ, ụfọdụ n'ime ha na-eje ma na mmiri. Ije na mmiri, ime gịnị? Ikwu okwu, yọọ mmiri, biko, eo, eze nwaanyị mmiri, biko, nyenụ m nwa. ụfọdụ n'ime ha sị na mgbe onye a nọrọ ọtụtụ ọ bụrụ na o meghị ọ mụtaghị nwa ụfọdụ na-agakwara na nke dibịa ụfọdụ na-aga na nke dibịa dịka na isiokwu anyị kụziri ikpeazụ a gwara anyị maka dibịa a gwara anyị sị na e nwere ụdịka dibịa dị iche iche ụfọdụ nwere ike jee na nke dibịa ahụ dibịa agbaara gị afa sị gị gị jee chụọ aja na mmiri ka i wee nwee ike mee gịnị mụta nwa onye ahụ eme gịnị ewere aja ya chinye onye na-achụ aja gwa ya onye aja achịkọrọ ya jee chụọ aja oge ụfọdụ asị gị jekwuru dibịa ahụ bụ dibịa gịnị mgbọrọgwụ na gịnị mkpa ahịhịa ka o nye gị ọgwụ mgbe onye ahụ jere ọ bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ahụ ga-eme gịnị ga-enye onye ahụ ọgwụ mgbe oge ụfọdụ nwa ahụ esiri otu ahụ nweta na ụmụaka nwere ike ọ bụrụ nke eji na mmiri jee yọta ọ bụrụ na ụmụaka agaghị anọte aka ị fụrụ ya mmadụ nwere ike ịmụta ọgbanje site n'ịga ọrụ a gwara anyị na ọ ya na oge ụfọdụ anyị na-eteta ma a sị na anaghị aga ọrụ n'oge ehihie dịka na anwụ gbakee onye ọbụla nọ n'ugbo mee gịnị nawa a sị gị anọna n'ugbo n'oge ehihie maọbụ anọna n'ugbo na mgbede abalị gịnị maka na a sị gị na ọ bụ oge ahụ ka ndị mmụọ ji eme gịnị ji apụta njem nke ha bido na mgbe ahụzi ka ha bịara fụ na ọ bụrụ na nwaanyị ka na-atụ ime na ha na-abanye onye ahụ n'afọ dịka gịnị nwa fụrụ ya kịta oge ụfọdụ nwata mmadụ nwere nwere ike gịnị ịkpọnye nwata ibe ya na a na-akpọnyekwe mmadụ n'ọgbọ ị nwere ike ịmụta nwatakịrị enweghị ihe na-eme ya ee akpọnye ya n'ọgbanje dịka kedu ka ha si eme inye ha gịnị ihe oriri ọ ya ka o ji asị eji asị na ọ dị ọ dịghị mma ị na-abụ oge ọbụla nwatakịrị na-abụ ebe ọbụla ọ fụrụ ihe o rie oge ụfọdụ ebe ebe ahụ ma ọ bụ akwa eyiri eyi kedu ebe ka mmadụ nwere ike isi wee mụta ọgbanje na nweta nweta ọgbanje na mmiri dịka na i jere na mmiri a sị na anaghị egbu azụ na ya na mmiri sị na nwaanyị nọ na nsọ anaghị echu ya ọ bụrụ na i ruru na mmiri asị gị na mmiri a na anaghị egbu azụ na ya na ị nweghị ike dị ka nwaanyị ị nweghị ikikere ime gịnị igbu azụ ọbụla n'ime ebe ahụ ma ọ bụ na ị nọrọ na nsọ gị na ị nwere ike ịga ebe ahụ nwaanyị mgbe ị mere ihe dị otu a, ọ nwere ntaramahụhụ na-abụ mgbe nwatakịrị nwaanyị dị na agbọghọbịa ya i mee ihe ahụ a na-edewere gị ya mgbe i ruru na mgbe ị nọ na di maka na amago na ihe ka nwe ihe nwaanyị na-achọ na ọ nọrọ na di na-abụ gịnị ịmụta nwa mgbe nwa na-abụ ọ bịa ị mụsịa ya ọ nwụọ nachigakwa azụ o nweghị ihe mgbu mee gịnị karịrị nka ya bụ na nwaanyị nwere ike isi na mmiri wee nwee gịnị nweta site n'ime gịnị ije na mmiri mee ihe a sịrị gị emene gịnị gị emene na mmiri ahụ nke a nwere ike ime gịnị inye mmadụ ma ndị ọ ga-abụ asị gị oge ụfọdụ na mmiri a na anaghị anọ na ya na-eme gịnị asa arụ ị nweghị ike ịnọ na mmiri dị otu a mee gịnị saa arụ ya bụ na ụdị ihe dị otu a dị a na-ene anya na mgbe nsogbu ahụ bido daba asị na onye dị otu a ọ bụ dibịa afa ga-agbara gị afa sị gị na ị dara iwu dị otu a ma ọ bụ na ị gburu azụ na mmiri dị otu a ya bụ na ụmụaka ahụ ga na-abịa na-atọmentị gị till na i mee gịnị na i mee ihe ahụ kwesịrị ka i mee gịnị ka i mee ya bụ n'ụzọ dị otu a ị nwere ike isi n'ụzọ dị otu a nweta gịnị ọgbanje ọ sị na ụfọdụ ụmụaka na-ejikwa ajọ obi dị n'ezinụlọ ebe ha gara ụwa laghachi e nwebu nwatakịrị a na-akọ maka ya sị na gịnị mere na a mụrụ nwatakịrị a n'ụwa ọ bụrụ na mgbe ọ batara n'ezinụlọ ahụ bụ na nne na nna ya dị n'udo mana mgbe ọ bataziri ọ nọọ obere oge obere nwa ọ nọkatazi ihe a na-anụzi bụ na ọ na-alọ nlọ o luo n'abalị o jekwu mma ya na nlọ sị mma ya na eme gịnị na ya na-apụ na ya na-anachi ya na ọ bụghị ihe ya nwa chọrọ ka ya mee gịnị ka ya fụrụ ụmụaka dị otu a asị gị na mgbe ụmụaka dị otu a mere o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ bịagoro ọ bụrụ na nwatakịrị chọrọ ịbịa ebe udo dị ma nwatakịrị a bidoro ndụ mee pụọ ọ pụọ ọ ka ga-anachigatakwa azụ ụmụaka dị otu a ga na-emezi ọ na-eme ọ na-apụ ọ na-apụta until udo ahụ o mee gịnị ọ chọrọ n'ezinụlọ ahụ eme gịnị adị asị gị na nwatakịrị ahụ na o nwere ike nwatakịrị nwere ike isi n'ụzọ dị otu a mee gịnị wee na-eme gịnị wee na-eme gịnị na-agba nje ma ọ bụ na nwatakịrị anyị bụ na nwatakịrị nwere ike ịkpọnye nwatakịrị ibe ya na ọgbanje site n'inye ya akwa ya ka ejizi n'oge ugbu a anaghịzi achịnye mmadụ akwa anaghịzi nwatakịrị gị bata be mmadụ iri nri mara ụdị nri o riri mara ezinụlọ ọ bara maka na ya nwere ike isi n'ụdị ụzọ dị otu a tinye nwatakịrị ahụ n'otu eme gịnị ekwesịghị ya dịka na anyị kwukwara sị na ịga ọrụ ugbo n'oge ehihie na o mee gịnị ọ dịghị mma na ọnwụ na anwụ chakee na a na-agwa anyị na aka matara na oge ahụ anyị pere mpe a na-ekwu na n'oge ahụ ka ndị mmụọ ji eme gịnị ga-apụta onye dị otu a nwekwara ike isi otu a wee mee gịnị nweta ndị mmụọ dịka a na-agwa ya sị gị mana nwaanyị na-achọ nwa na ị ga-aga n'ukwu ụdara ị ga-aga n'ukwu ụdara n'oge ehihie mana ọ gịnwa mara amara na maka na a sị na ụdara na-eme gịnị ụdara na-enye nwa mana na nwaanyị na-aga n'ukwu ụdara n'oge ehihie ahụ bụ nwa ọ na-achọ bụ ọgbanje maka na mgbe ahụ ndị mmụọ na-eme gịnị na-abịa nke ha achọ nke ha so na mgbe ọbụla ị na-eme ihe na omenala igbo ọbụla mee ka anyị mee gịnị ihe ọbụla doo anyị anya na ọ bụrụ na anyị gbasota onye ọbụla na-eme ihe ndị a mara na ụzọ ahụ i si eme gịnị achọ nwa na ọ bụ nwa ga-abụ ọ bịa o mee gịnị ọ bụrụ gị obi mgbawa bụrụ gị anya mmiri kedu ihe eji ama onye bụ ọgbanje ọ dị ọtụtụ ihe ị nwere ike iji wee mara ọgbanje nke mbụ ha na-arịata oke ọrịa ọrịa o nwere onye nke m matabu sị gị na oge ọbụla ego batara mma ya n'aka mma ya na onwe ya ma na nwa ya bụ ọgbanje na ego na-akwụ ha ya ụgwọ ọnwa nwa ya ebido yawa ahụ na ya were ego ahụ jee gochichicha ọgwụ ahụ adị ya mma na ọ ga-aṅụda ọgwụ ahụ half nwere onwe ya gịnị bụ ya ya bụ na eji otu a eme gịnị amara ọgbanje ha na-ayawa ọya ka ọkụkọ udu mmiri oge ọbụla ọ kpọnwụ akpọnwụ oge ọbụla o mee gịnị condition o nweghị ego gịnị dị gị n'aka mana ị gara kpọrọ nwatakịrị a gaa na nke nwa dibịa ọ gwa gị na nwatakịrị a bụ nwa si na mmiri na o si ebe dị otu a gị mee gịnị gaa chụọrọ ya aja na ndị nọ na mmiri na-eme gịnị ha na-eticha gị aka maka na ihe ị kwesịrị ime na i meghị gịnị maka na oge gboo na nwatakịrị ọbụla si na mmiri na a na-eme gịnị a na-achụrụ ha aja a na-agba oge ụfọdụ eduru ha ruo na mmiri wee kelee ndị mmiri sị ha daalụ na ekwenụ ka nwa zikọ ọnụ ka ị na ọ dị ka otu esi eduru nwatakịrị jee child dedication otu a ka esi eme ya a nọkatakwa edujekwa ya na mmiri sị na a bịara ịchụ aja ka e kelee gị na-ekwe ka nwa a ha kịta na ọ nakwa eto na ọ ka anya gị mee gịnị dị ọ mara na ugwu ya nwa na ị na-eme gịnị na ị na-akwanyere ya ya kedu ọzọ kedu ihe ọzọ a na-ejikwa ejiji ha ka ha si eji ife ụmụaka bụ ọgbanje dịka ihe na-acha mmee mmee red ha na-alikekarị akwa na-acha ụcha ihe ọbụla ị na-enye as long as the color bụ red they prefer it forgetting na oge ugbu a mmadụ asị my favorite color bụ gịnị favorite color m bụ red onye asị gị blue mana ọgbanje bụ color ha bụkarị gịnị mmee mmee o nweghị ihe i nyere ha na-acha mmee mmee ha anaghị eme gịnị ahụ n'anya ihe ahụ niile bụ na-acha ọbara ọbara ha na-eme gịnị ha na-eme gịnị ha na-eji ya were ji ihe egwu egwu ọzọ wee bụrụ na ndị ọgbanje bụ ndị ahụ anyị nyegoro apa dị iche iche wee bịazi ụwa ahụ wee nọdụ ha na-evu apa n'iru ha oge ụfọdụ ị fụ ndị ntị ya o nwee ka ọ ga-esi dị oge ụfọdụ ị fụ ndị ọ ga-abụ n'obi ya ị fụ na a gbara ya ọkụ n'obi anọgo m ebe a oge anyị na-epe mpe oge anyị na primary school asị na onye nwa na-agbụ am na that woman I can remember na ọ na-abụ na ọ mụọ ọ nwụọ ọ mụọ ọ nwụọ ọ mụọ anyị nọrọ ebe anyị na-egwuregwu asị ee na nwa ya na onye na mma onye nwa amụkwa amụkwa ngwa nwa anyị na-agbala ebe asị anyị na ụmụaka ada abatakwa ka anyị nọzi na gate be ndị a na-enezi that woman a na-ebe akwa an elderly man pụta asị na e ji mma gbujite nwatakịrị ahụ obere mkpụrụ aka ya tụnyekwa ya were akwa kechie ya tụnyekwa ya n'ime ahụ na na akpati ya asị gịnị na nke a bụ iji wee mee ka nwaanyị ahụ ghara ime gịnị ịmụzi ọgbanje na ọ mụgo ụmụ n'atọ na ọ mụta mana nke bụ eziokwu bụ na o mechakwa mụọ nwa ọzọ nwa ahụ nọrọ ndụ amaghịzi m ma asị na ọ- na ọ- mana m ejezi nene ma apa ahụ ọ dị ya n'aka ahụ ka ọ bụ na o meghị na ụdị ya mana na ka a na na-ekwu ya sị na apa ahụ e nyere ya bụ iji mee na nwa ahụ ama mme gịnị ọ ma nwezi ike ime gịnị ịlawa ihe ọzọ na-emekwa na ha niile na-efu- na-eme gịnị ọ na-ewe oke iwe ụmụaka ndị ọ bụ ọgbanje bụ ihe ha niile na-efe oke i mee ọgbanje ihe ọ ga-eme gị ihe ị ga-eji wee mara na ihe ahụ i mere n'agbanyeghị na ọ bụ obere ihe ha na-ewe ihe ha niile na-eme gị ọya ahụ ya fee ya oke o bee akwa anụgo m ebe a sị na nwatakịrị begidere akwa nwụọ nọrọ ana na-ebe akwa gịnị ka ọ na-ebere akwa na mama ya gotere ihe ahịa keere ya na ụmụnne ya ọ sị na ọ bụ naanị ya ga-eri ya mma ya asị "Mm-mm, ọ bụghị naanị gị bụ nwa m mụta ọ nọrọ ana na-ebe akwa begide akwa dịnọrọ ana mma ya chee na ọ akwa ka ọ na-ebe na ọ ka na-arara ụla ọ bụ na ọ nwụgo so ụdị ụmụaka ha na-ene anya na ụdị ụmụaka dị otu ahụ bụ ndị si na gịnị na mmiri and ọ chọrọ ka ihe niile bụrụ nke gịnị nke ha nwa ha achọghị ka o nwee onye ọzọ ha na ha na-eme gịnị na-eke ịhụnanya n'ebe nne na nna ha nọ maọbụ ebe ụmụnne ha mee gịnị nọ ụfọdụ n'ime ha na-aga n'ụzọ ha na-eme gịnị ha na-ekwu okwu ya kpatazi na oge ugbu a ị fụ ụmụnne nwaanyị ụfọdụ a na-ekwu okwu asị gị na n'oge mgbe villa- mgbe anyị nọ asị gị na village nne nwaanyị ọbụla na-ekwu okwu asị na onye ahụ dị ka ọgbanje ka ọ bụ maka na a gwara anyị sị gị na ndị ọgbanje na ha na-eme gịnị na ha na-eme ntakwu ha na-agwa m na ha nọ ha na-eme gịnị ha na-ekwu okwu ụfọdụ ha na-anọrọ ha na-eme gịnị mgbe ụfọdụ ha na-eme gịnị ha dịnọrọ ana ọ dị gị ka ha eme gịnị ha na-edina ana ka ndị nwụrụ anwụ ya kpatara na ọ bụrụ na some of us that grow up with our grandparents ị ga-enwe ka ị ga-esi dịnọrọ ana asị gị taa gị dịnọrọ ana otu ọfụma na ọ dị ka ịdịrọgo ịchọrọgo ka ndị na-eje otu mitin ndị otu mmụọ mmiri ọ dị ka ogo nke ha nyere gị n'ụlọ akwụkwọ maka na ha nwa na onwe ha kwenyere na o nwere ka nwatakịrị ga-esi dịnọrọ ana were aka ya gbatịa onwe ya mgbe ị dịnọrọ ana debe anya gị n'elu gbatịa aka gị nọrọ ka onye nwụrụ anwụ na otu ahụ ka ha na-esi were eje nzukọ ha so nya kpata na mgbe gboo ahụ na oge ahụ ndị nne na nna anyị nọ kịta ị na-alalụ ụla otu ahụ a a ga-eti gị aka tite gị sị gị ngwa gị bido dinara ana nke ọma ịbịa na asị gị tụọ ndịọ nọrọ akụkụ gị wee mee gịnị lalụ ụla ya bụ na ihe ndị a niile bụ ihe anyị ji amata onye bụ gịnị ọgbanje e wee sị gị kedu ka anyị ga-esi wee benata ọgbanje kedu ka anyị ga-esi wee benata ọgbanje kedu ka anyị ga-esi wee belata ọgbanje nke mbụ a sị na suo nwata ahụ ọkụ ụfọdụ ndị mmadụ ọ nya kpata na a na-asị gị na a na-esu ọkụ n'akụkụ arụ dị iche iche iji mee ka a hụba nwatakịrị ahụ gịnị ama kedu ọzọ ụfọdụ na-agakwa n'akụkụ mmiri na-achụ àjà ịwụnye na mmiri dịka anyị kwuru ya ọ bụrụ na ị ma na nwa gị na anyere gị ihe i ji chọpụta na nwa gị bụ ọgbanje gaa na mmiri na-emere gịnị na-achụ àjà ọ ga-eme ka nwa ahụ mee gịnị ka ọ ghara ị na-enye gị gịnị nsogbu ịbọrọ nwatakịrị ma ọ bụ ọgbanje iyi ụwa ya ga-enyekwara ya aka ka nwatakịrị ahụ wee mee gịnị ghara ị na-enye gị ị na-eme gị ị na-ebi ndụ dị ka gịnị ọgbanje oge ụfọdụ oge ka emekata ha ha na-eme gịnị ha esi ebe ahụ emeta ha mma ebe ha gara ha anaghị eme gịnị ha anaghị anaghachi azụ oge ụmụaka bụ ihe ha ji apụ n'ezinụlọ bụ na ezinụlọ ha bata nwere ike ọ bụ nwatakịrị chọrọ udo nwatakịrị chọrọ ịhụnanya ị ma na ụmụaka nwere ndị ha nwere ikike ijekwu na nlọ na-agwa okwu ahụgo m person na-agba okwuru nwa obere nwa ịnụ ka ọ na-asị gị ee mm, okwucha ya ọ sị gị nwa bụ nne ya ya na nwa asị na ị naghị eme nke a na ị naghị awụ ahụ abalị na ọ na-abụ ụtụtụ i nye ya ara ị naghị eme nke a maka na anyị nwa feel na nwatakịrị ahụ dị mana nwatakịrị ahụ nwere gịnị o nwere ohere o si eme gịnị o si agwa ndị ahụ ya na ha na-akpata nkata gịnị okwu ọzọkwa na dị ka ọ dịzi ugbu a chineke a na-ejikwasị ekpere were eme ka gịnị nwatakịrị bụ ọgbanje mee gịnị benata ka esi na ya na wee mee gịnị napụ ya ikike ahụ o nwere o ji were eme gịnị o ji were anachapụ ndị nne na nna ya ihe ha nwere ma ọ bụ ikike ahụ o nwere o ji abụ ọ nwụọ o mee gịnị ọ nachiri ọzọ ka e wee nwere ike ịhụ iyi ụwa dịka anyị kwuru ya e nwego ebe dị iche iche a na-eme iyi ụwa mmadụ a na-etinye ya ma na mbara ma n'ukwu oroma ma n'ukwu ụdara ma n'ebe ma na mmiri ebe a niile bụ ebe ha na-ezo ya ka aka ghara ime gịnị ịhụ ya kedu ebe ndị ọgbanje nwere ike ịnọ mee nzukọ ha ha na-anọ ma n'ukwu ube ya kpatara na nwatakịrị ọbụla a na-afụkarị n'ukwu ụdara na-anọ ana n'ukwu ụdara a sị sị jee chee mara ma nwatakịrị o me gịnị ọ bụ ọgbanje ma n'ukwu ụdara ma n'ukwu ogirisi n'ehihie ka ha na-anọkarị eme gịnị nzukọ ha ha na-anọkwa ma n'ime mmiri were na-eme gịnị were akpa ihe ọbụla bụ ihe ma mere gịnị gbasara ha chọrọ ime ha na-anọkwa n'etiti ukwu osisi ụfọdụ dịka ụkpaka ma ụdara were eme gịnị ha na-anọkwazi n'ime oke ọhịa ebe a ma na onweghị ihe mekọtara ka mmadụ mee gịnị bata ebe a ha na-anọkwa n'ebe dị otu a were eme gịnị were eme nzukọ ha ya bụ na ọ bụrụ na ị na-afụ ihe ndị dị otu a na omume nwatakịrị ma ọ bụ na onye gị na ya bi ị mara na onye dị otu a bụ gịnị ọgbanje mana ọ bụghị na ọ ga anaghị agwa anyị gị sọọ ya asọ mana ihe a na-agwa anyị ka ị wee mara ụzọ anyị si eme gịnị a ga-esi nyere ya aka ọ bụ eziokwu na ndị ugbu a sị na enweghịzi ihe dị ka gịnị ọgbanje na ọ dịghịzi na onweghịzi ka o si mezi mana anyị nwere anyị nwara n'onwe anyị ibu ma nchọm ndị ụmụaka ndị nkụzi kwesịrị na-ama na nwatakịrị dị otu a na-ebi ndụ dị ka gịnị ọgbanje ya bụ ebe a ka anyị ga-akwụsị ya n'ụbọchị taata ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị ga-ahụ ndewo